igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke maazị ugwu okechukwu onye ndu obi nwanne ndị igbo global cultural movement foundation ana m ewetara unu ozi ekene na ozi ịhụnanya na ozi ịdị n'otu n'ụbọchị taata bụ ụbọchị eke ọkụ n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịama ekene n'ife ife ọma ha na-emere anyị na ndụ ka ha si wee mee anyị abụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa ekene ka anyị ga-enye fa gọkwara ha ọfọ ịkọwara ha ihe anyị na-agabiga n'ụwa nke ha kere anyị n'ime ya dịka i si bụrụ nwa igbo na-ege m ntị n'ụnọ na ụwa niile asịrị m biko gee m ntị ka anyị gọọ ọfọ ka m na-agọ nya bụ ọfọ soro m gọbakwa nya bụ ọfọ soro m kwee ya ise na ọ bụrụ na ọfọ a m ga-agọ bụrụ ọfọ ga-enye gị ndụ ma nye gị ọganiru chukwu okike abịama kere enu igwe kere enu ụwa mana o nwerọ ihe kere ya chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ chukwu ome mgbe ọ nyịrị dibịa chukwu ome mgbe ọ nyịrị pastọ chukwu ome mgbe ọ nyịrị ife niile o kere eke n'ụwa na ọ nya nwa bụ onye mbido na onye njedebe ọ nya nwa sịrị anyị bịa kwuo okwu n'ụwa bịa mụọ ọmụmụ bịa chekwara ihe o kere eke n'ụwa anyị na-echekwa ya n'afa ya wee na-asị onye ọbụla na-echere anyị echiche ọjọọ anyị na-asị echiche ahụ na-echere anyị jeere ya onye na-echere anyị nke ọma nke ọma jeere ya onye sị na ala igbo ama adị mma ebe ọbụla ọ zọdoro ọkpa n'ala ụwa niile chụba ya ọsọ onye sị na anyị ama enwere onwe anyị n'aka ndị iro ndị ogbu aṅụọ ọbara bụ naijiria ma ndị na-achị achị ma ndị na-akwado akwado ana m asị ka afụfụ niile anyị na-ata na ọnwụ ike niile anyị na-anwụ ka ọ naa n'isi fa na isi ụmụ ha niile ana m asịkwa ndị igbo niile a gbara nkịtị n'ala igbo ihe ọjọọ wee na-eme n'ala igbo ana m asị ka arịrị anyị na-ebe tụọ ha tụọ ụmụ ha niile ka ndị a niile bụkwa ndị ji afa Nnamdi Kanu wee na-atụ asị na soshal midia wee na-ebutere anyị ntisa na ezinụlọ igbo niile ana m asị ka ntisa a fa na-ebute n'etiti anyị nwa bụ ndị hụrụ Nnamdi Kanu n'anya kwado okwu ya ka ya bụ ntisa bịa n'ezinụlọ ha n'otu n'otu ka nya bụ ọgba aghara bịa na ezinụlọ ha n'otu n'otu okwu a niile ha na-ekwu ekwugide ndị hụrụ Nnamdi Kanu n'anya n'ezie n'ezie na ndị na-achọ ka okwu ọnụ Nnamdi Kanu bịa na mmezu n'ala Igbo ana m asị dị ka ha na-echere anyị echiche ọjọọ ka echiche ọjọọ naara ha n'otu n'otu ife niile a bụ ụmụ Igbo ndị ọgịrịga wara na nwa ndị kpatara ego n'ụzọ dị iche iche were rapụ ime ka akụ ha naa n'ụlọ ana m asị ka akụ ahụ niile kpasasịa na mba maka na a sị na e jee a naa bụ isi ije na onye jebere ejebe ya ejechite onye nọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ nọchitere onye jebere eje ọ kwanụ ya ka anyị na-akụzi n'obi nwanne wee na-asị na ọfọ niile a ga-agọ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ ọfọ ga-eme ka ụmụ igbo marụkwa ihe Nnamdi Kanu ji nọ na mkpọrọ ọfọ ga-eme ka ụmụ igbo marụkwa ihe Simon Ekpa ji nọ na mkpọrọ ọfọ ga-eme ka ụmụ igbo mara ihe Facebook na other social media pụtara ọfọ ga-eme ka ụmụ igbo marụkwa ihe bụ ụmụada marụkwa ihe bụ ụmụnna marụkwa ihe bụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ikwu na ibe na nchekwa ala Igbo na ndị nchekwa ka a na-ekwu okwu ya ọfọ ga-eme ka ndị echichi niile site n'igwe site n'eze wee baa na ndị ọzọ na ndị dị ka ndị Nsụka na-echi onye ishi ede ọga na ogbu ebune na ọchịchị niile niile e chiri n'ala Igbo e ji dozie ala Igbo bụ nke gharịpụrụ anyị ee ka ọfọ a mee ka ha jee na-ekunikwa n'ọrụ rụba n'ọrụ ihe ha ji wee chi echichi na ọ kwa na ọfọ niile ka m na-agọ wee kwuo na ọfọ nke a ya-agọ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ ga-enyere anyị niile aka ka anyị wee marụkwa onwe anyị wee nwee obi nwanne dịka obi nwanne na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ka ya bụ okwu obi nwanne na-ekwu ruo ndị niile bụ ndị nyere obi nwanne ntị n'ụwa niile mụnwa bụ maazị Ugwu Okechukwu onye ndu obi nwanne nke ndị Igbo bụ onye Amaji Umakashi nke dị na Nsụka na-ezitere unu ozi a n'ala Hamburg, Germany wee na-asị bikonu ka unu were obi nwanne wee na-eso m maka na obi nwanne ka m chọrọ ka e wee dozie ala Igbo maka na ọ bụ na anyị enwerọ obi nwanne ala Igbo ga na-agba gharịgharịga ndị ukwu ga na-egbu ndị nta ndị nta a na-egbu ndị ukwu ya bụ ajọ omume jọgburu udene sigbuo nkakwụ ya ka na-ayọ na-ekwu na ndị niile abụ ndị nke na-eje ụka bikonu ka unu were obi nwanne wee sobe ndị na-ekwu eziokwu werenụ obi nwanne sobe ndị na-edobe iwu Chineke maka na anyị were obi nwanne ala Igbo ga-adịrịrị mma ọzọ n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana ka m gọrọ ọfọ a kwee na ọ ga-abịa na mmezu n'aha Chukwu Okike Abịama ise ise ise ndewokwanụ ụmụnne m ya gaziri onye ukwu gaziri onye nta